Igbo mụrụ dị abụ nwaanyị ọma mma mmakwa nụ wo ụwa makwara gị mma eji m obi ụtọ na-anabata gị n'ihe omume nke taa ee n'izuụka gara aga agara m n'ihu jụọ gị na ịmaara aha igbo gị ịmaara mpụtara aha igbo gị ịmaara ihe mere nne gị na nna gị jiri baa gị aha igbo ahụ ka ọ dị agara m n'ihu mee ka anyị mata na igbo na-echemi echiche ime tupu agụọ nwatakịrị aha onye gụrụ nwatakịrị Nnamdi Akụabata Ụlọakụ nakwa aha ndị ọzọ dị iche iche nwere ihe mere eji gụọ nwatakịrị ahụ aha ahụ dị otu a n'ihi nke a ka ọ dị taa ekwere m gị nkwa n'izuụka gara aga na izuụka na anyị ga-aga n'okporo ama dị iche iche gaa jụọ ndị mmadụ ajụjụ banyere aha ha ihe mere eji baa ha aha a bara ha maọbụ gụọ ha aha agụrụ ha mara akụkọ dị n'aha ndị ahụ agụrụ ha ngwa sonyere m bịa ka anyị gaa n'okporo ama dị iche iche ka anyị jụọ ndị mmadụ e, banyere aha ha nakwa ihe mere nakwa mpụtara aha ha n'ihi na ọtụtụ ndị bụ ndị maara mpụtara aha ha ọtụtụ ndị bụkwanụ ndị na-amaghị n'ihi nke a bịa ka anyị gaa n'okporo ama dị iche iche anyị na-alọghachi ugbu a Ada bụ nwaanyị ọma bụ aha m afa m bụ Amarachukwu ihe mere nne na nna m ji gụọ m Amarachukwu maka na mgbe nna m lụtara nne m ha nọkwara ọtụtụ afọ before nne m amụọ amụta m ndị sị na nne m enweghị womb o ji amụ nwa na nna m gara aga lụta nwoke desa n'ụlọ afọ na-aga mommy m abịa dị ime m ọ maghị na ya dị ime m ọ bịa rịa ọrịa garuo after six months ka eji gwa ya na madam na ọkwa ime ka ị dị nine months agafee mommy m amụhụ abanye ten months asị that na na ọ ga-eme a ga-eme ya operation kupụta ya maka na weight m karịrị mgbe e bookuru my mother operation after nine months to ten months ihe a mụrụ m wụ ten months ka ten months e end wagodi so ruo December 22 m asị mba ka m bịa soro ibe m rie Christmas rice on the process a na-akpọ mommy m abanye n'ime theater m apull out ifụrụ mụnwa ch- mụnwa ejiwego isi land n'ala ị ma na dịka nke esi kọọ ya na nwa amụrụ ọhụrụ na-amị amị na ọ wụ through ụkwụ m ka nurse ji ghọtazie ghọtazie m n'ụkwụ because mommy m was lying lifeless on the bed that time ha na-epush ya to the theater ọ bago the step to the theater m asị mba ka m pụtara onwe m dọkịta abatazie lezie m sị madam you deliver this baby by the mercy of god amarachukwu nọ n'ime ndụ gị n'ime hospital ka e biri kpọọ m amarachukwu amarachukwu wụ amara chineke obiọma chineke ka eji mụọ nwa n'udo ọ bụ otu o si dịrị aha m bụ iwuọha nnenna blessing achọrọ m ịgwa unu ihe mere eji gụọ m aha ahụ bụ nnenna na mbụ abụ m nwa izizi nke ezinụlọ m nwaanyị nne na nna m mụtara o doro onye ọbụla anya na ndị ada na nna ha na-enwekọrịta mmekọrịta pụrụ iche nke dị omimi nke ahụ bụ ihe dị mgbe gboo ọ bụghị ihe mmadụ mere otu a ka esi kepụta ya n'ekere ụwa ugbu a nne nna ahụ m chọrọ ikebisi aha nne na nna ọ pụtara nne nke nna mụtara m abụ m nne nna mụtara m alọghachitara m ụwa ọzọ mere nna m jiri gụọ m aha nne ya nwụburu anwụ nke ịhụnanya ya na ya abụọ dịkwa omimi ee ndị oyibo na-akpọ ya reincarnation enwe ihe ịtụnanya dị n'aha m a nke bụ na amaghị m onye nne nna m a bụ mgbe a mụtara m n'ezinụlọ ahụ mụ etote mụ abịa jụwa ajụjụ mụ amata na nne nna m anwụọnarị mgbe nna m dị afọ asaa iji gwa gị ụdị ịhụnanya nna na ndị ada ha na-enwe ịgwakwa gị na nna m bu ya n'obi nke bụ eziokwu na o kpere ekpere ka nwa mbụ ya bụrụ nwaanyị ka o nwee ike gụọ ya nne mụtara ya ọzọkwa achọrọ m ịkọwara unu na nne nna bụ nne mụnwa mụtara nna m onye lọghachitara ụwa o mekwara ịhụnanya nke mụ na nna m dị oke omimi nke bụ na mgbe ụfọdụ ihe nne m na-agaghị anatanwu nna m ọ mụnwa ga-aga nata ya n'ihi na ịhụnanya dị n'etiti mụ na nna m ka m gbanyụọ ọkụ ebe a ka ọ dị mgbe ọzọ ndewo aha m bụ Chukwuemeka Eze so ihe kpatakwanụ nne na nna m ji gụọ m Chukwuemeka oge ha mụrụ m eh, ha nwere peace nwee progress nwee ọganiru then eh, ihe ha yọrọ Chukwu Chukwu emere ha ya so ọ kwanụ ihe e ji eh, nye m afa ahụ Chukwuemeka thank you Okay, aha m bụ Chibụzọ Nwogu and eh, nne m na nna m kpọrọ m Chibụzọ n'ihi na ha wụ ndị kwere na Chineke and eh, ha bilivere na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a, na ị ga-etinyere Chineke n'ihu before gị na-eme ya so and dịka nwa isi ha a mụrụ mgbe ahụ ha akpọọ m Chibụzọ mgbe ọbụla ọ na-ekpekwere m ekpere ọ na-ekwukarị ihe a sị m na akpọrọ m Chibụzọ na chi m ga na-ebutere m ụzọ na ihe niile m ga-eme na ndụ m a so ọ ya nwa wụ akụkọ nọ behind aha m ọ dị mma ndewo eji m aka na akụkọ ndị ahụ ndị mmadụ kọọrọ anyị n'okporo ama dị iche iche bụ nke dabara adaba ejikwa m aka na ọ bụrụ na ị maghị akụkọ banyere aha gị na ị werela ohere a mara na ọ bara uru na ị ga-ama akụkọ ihe mere e ji gụọ gị aha a gụrụ gị ọ bụrụ na ị maghị gaa jụọ ndị nne gị na nna gị ọ bụrụkwa na ị ma gaa n'ihu kporiwe mgbe na nka n'ihi na ihe a bụ ejirimara anyị n'ihi na ọ bụrụ na a gụrụ gị aha dị ka Ọgụchilụrụmụ eleghị anya ọ bụrụ na ee mgbe a tụrụ ime gị o nyere nsogbu ịmụ a mụzie gị nne na nna gị eme "Mm, nke a bụ ọgụ chi lụrụ anyị agụwazie gị Ihechilụrụ maọbụkwa Ọgụchilụrụm aha dịka ọzọemena ọ bụrụ na ihe ọjọọ gara n'ihu na-eme na ezinụlọ ahụ ọtụtụ mgbe amụpụta nwatakịrị nwere ike gụọ ya ọzọemena ya bụ nke ọjọọ ahụ emezila n'ihi na o nweghị onye m che na ihe ọma ga na-emere ya ọ sị ọzọemena aha dịka ọnwụbiko ọ bụrụ na ọnwụ egbuola ọtụtụ ndị n'ezinụlọ anyị nwere ike amụọ nwatakịrị asị ọnwụbiko ọnwụ biko egbuzila ọ bụ ya ga-eme agụọ nwatakịrị aha dịka ọnwụbiko igosi na nke ahụ adịghị mma ọnwụbiko otu onye gara n'ihu sị mgbe niile ga na-arịọ ọnwụ biko biko sịtụkwanụ ọnwụ mechie ọnụ nke ahụ abụrụ ka bụrụ ilu ee n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ihe kpara ọchị bụ ihe ọma ebe a ka m ga-awụsa ọwa na ihe omume nke taa gaa n'ihu na-anọnyere m gaa n'ihu na-apịrị m aka mweli na-atụsa ozi a ma na-edenye uche gị na ozi ebe ozi ederede daa bụ nwaanyị ọma na-asị ụwa makwara gị mma